a ka ca la mɔgɔ caman bɛ yen i bɛ se ka kɛ espagne kɔnɔ yan nɔ n'i tɛ tɔgɔla ka message eh, ami la i tɛ se ka nin video nin sɔrɔ mais ni video partage la eh, mɔgɔ caman bɛ se k'a sɔrɔ k'a dɔn kunnafoni min bɛ yen nɔ k'a sidɔn eh, n balimaw n b'a fɛ ka kunnafoni jumɛnw fɔ a ye n'o ye message jumɛn ye eh, espagne sederi olu y'a laɲini k'u b'a fɛ ka na ni an ka guide n'o ye arasibati ye espagne yan nɔ a ka na mitini kɛ u fɛ espagne yan nɔ ni ala ka diɲɛ u ka laɲini sabatila a bɛ na u fɛ yan nɔ ka na mitini kɛ yan nɔ n'a sera yan nɔ ni ala ka diɲɛ mitini fɔlɔ bɛ kɛ lerida mara la dugu la dugu min tɔgɔ ye ko benefar benefar o mitini bɛ kɛ le 15 septembre an bɛ kalo min na nin le 15 n'o ye samedi nata ye wula fɛ 17 heures waati a bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn in na an bɛna afisiw yira aw la ni maa min bɛ se ka sɛbɛnni kalan o bɛ se k'a lajɛ k'a kalan ni maa min tɛ se k'a kalan an bɛ se k'a expliquer i ye dɔɔni a bɛ kɛ centro joven a yɛrɛ ɲɛ b'a la a bɛ kɛ ko centro joven carretera de lleida carretera de lleida a bɛ kɛ yen nɔ ni ala jɛnna n'a ye samedi nata wula fɛ 17 heures waati Donc ni i sera yen nɔ an bɛna tila ka numéro bila duguma ni i mago bɛ information tɔ min na i bɛ se ka weleli kɛ ka o information ɲini i kan ka bɔ sira min fɛ olu bɛ i bilasira o la o ye le 16 ye ni an bɔra yen o ye le 15 de ye an b'a fɔ ko le 15 a fɔlɔ bɛ kɛ lerida mara la benefar le 15 samedi nata n'a jara ala ye o kɔ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen le 16 n'o ye jimasi n'o ye bi kunɲɔgɔn ye an bɛ bɔ yen nɔ an bɛ taa valencia valencia o bɛ kɛ le 16 jimasi nata wula fɛ 16 heures n'o ye lansara tile waati ye o bɛ kɛ yɔrɔ min na o direction fana de ye nin ye ni maa min bɛ se k'o kalan complejo de la petxina un paseo de la petxina numero 42 o bɛ kɛ yen de dimansi nata n'a jara ala ye o information de don k'o lase sedɛri bi yɔrɔ yɔrɔ i bɛ se ka nin video nin partager a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ espagne yan nɔ o mago bɛ sedɛri mɔgɔw la ou bien o mago bɛ ka taa nin meeting kɛyɔrɔ nin na bon ni o tɛ ne ka ami la o tɛ se ka video nin sɔrɔ mais ni i ye video nin partager a bɛ se ka kɛ o bɛ se ka video nin sɔrɔ a mago bɛ information na ou bien n'a mago bɛ ka taa meeting kɛyɔrɔ la an ka guide ka meeting kɛyɔrɔ la n'o ye Ras Bath ye donc a bɛ weleli kɛ ou bien a bɛ nin direction ninnu ɲini a bɛ se ka taa yen nɔ ni Ala ka diɲɛ ye an bɛɛ bɛ se ka bɔ ka kɛ jamakulu ye cogo min na ka taa an ka guide kunbɛn a bɛna meeting kɛ anw fɛ Espagne yan nɔ donc aw balimakɛ n'aw dɔgɔkɛ n'aw denkɛ b'a fɛ ka o message lase bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la CDR bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ n'i ye nin video nin sɔrɔ i bɛ se k'a partager a bɛ se ka kɛ CDR bi yɔrɔ wɛrɛ la o mago bɛ nin information na k'a partager mɔgɔ minnu bɛ Espagne kɔnɔna la dɔ bɛ se ka kɛ a tɛ ne Togola ka ami la mais ni a bɛ e ka ami la n'i y'a partager o b'a sɔrɔ o mago bɛ information min na ou bien n'o mago bɛ ka déplacer ka taa meeting kɛyɔrɔ nin na an balimakɛ ka meeting kɛyɔrɔ la Espagne kɔnɔ yan nɔ donc ni e ye video partager o bɛ se ka a sɔrɔ donc o kunnafoni de k'a lase maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la CDR bɛɛ lajɛlen CDR bɛ yɔrɔ yɔrɔ donc nin aw balimakɛ ka message kunkurun don k'o lase aw bɛɛ lajɛlen ma affiche de nin ye ni sɛbɛnni ka nɔgɔ min ma o bɛ se k'a kalan ni kalan ka nɔgɔ ma n'o yɛrɛ ma nɔgɔ min ma an y'a expliquer cogo min na n bɛ segin a kan tuguni samedi nata n'o ye le 15 ye septembre a ka meeting fɔlɔ bɛna kɛ Lerida mara la n'an ko a ma ko de Binéfar Binéfar o ye dugu ye

Valencia ta bɛ daminɛ wula fɛ 16 heures n'o ye lansara tile waati ye o bɛ kɛ yɔrɔ min na fana o de yɔrɔ filɛ nin ye an y'o fɔ a ye complejo de la Petxina paseo de Petxina numero 42 a bɛ kɛ yen de donc o information de don aw balimakɛ n'aw dɔgɔkɛ fɛ k'o lase maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya CDR bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ sigiyɔrɔ bɛn bɛ Espagne ma nin kɔnɔna na nin waati in na donc n'i ye nin video in sɔrɔ i bɛ se k'a partager a partageli kun ye dɔ bɛ se ka kɛ o bɛ e ka ami na Espagne kɔnɔ yan nɔ mais o tɛ ne ka ami na mais ni e y'a partager o bɛ se k'a sɔrɔ e fɛ o kunnafoni de lo k'a ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma nin tun ye message kunkurunin ye aw balimakɛ n'aw dɔgɔkɛ n'aw denkɛ fɛ Togola CDR tɔgɔ la Espagne yan nɔ wa asalamu aleykum a k'an bɛn waati wɛrɛ